kuti tione kuti zinthu zake zikuyenda motani ndakutengerani pa tsamba lomwe lija la mkulu yemwe uja amene amatchuka kuti bakili muluzi tv ameneyutu ndithu wakangalika kulemba nkhani zosiyanasiyana pa tsamba lake la facebook ife tikhale tikuwerenga nkhani zimenezi kuti inu ndi ife pano tikhale tikuyendera limodzi tiwerenge post yake yoyamba ndipo iyeyu walemba kuti utm ndi mcp apanga ubale ku parliament Aphungu a utm anavotela Peter Dimba wa mcp pa mpando wa speaker ndichifukwa chani amafuna dpp iwathandize kuvotela Catherine Zumala pa mpando wa first deputy speaker phungu wa mcp wapeza mavoti 60 Catherine Zumala wa utm wapeza wa utm 24 mukaphatikiza 60 plus 24 akupanga mavoti a peter dimba amene amapikisana ndi suleman timanena dzulo kuti utm isakakamire dpp chifukwa ndi m'bale wake wa mcp lero taziona ndi maso aphungu a utm akuvotera chikangawa komabe tithokoze kuti dpp yatenga ulamuliro wonse ku parliament ndi kugwetseratu mcp pamodzi ndi ma agent awo a utm. History is the best teacher. Nkhani imenetu yamanga nthenje pa Malawi pano ndi nkhani imene yachitika dzulo pomwe Parliament amasankha speaker wa nyumbayi kuphatikizaponso first deputy komanso second deputy ndipo zimenezitu ndithu zagwedeza mwa nyumbayi potengera kuti zikuoneka kuti aphungu a utm omwe amaoneka kuti ubale wawo ndi wa mcp sumayenda bwino m'mbuyomu koma dzulo apanga ndithu kuoneka kuti apanga mgwirizano kuti avotere avoterane ndi cholinga chofuna kuti athane ndi ah, makamaka amene amapikisana koma ochokera ku chipani cha democratic progressive party a dpp Ndipo mkulu ameneyu Bakili Muluzi TV akuying'alula nkhani imeneyi mosaopa komanso mopanda mantha kuti ya inutu a utm inuyo ndi anthu odabwitsa kwambiri chifukwa inuyo ndithu abale anu ndi a mcp wo ngakhale nthawi zina mumaoneka ngati kuti simukuwadziwa mcp wo koma ndithu kunena mchilungamo a mcp wo ndiwo abale anu kumenekutu ndiko kuyankhula kwa wa bakili muluzi uh, tv inu maganizo anu ndotani pa zimene mkulu ameneyu walemba pa tsamba lake limeneli la facebook titenitsetsereke nizoni tiwerenge post ina imene ndithu mkulu ameneyu walemba komanso timve kuti kodi iyeyu akuti chani pa zolembalemba zake iyeyu ndithu walemba kunena kuti Minister of finance Sanathe mwezi ali pa mpando umenewu wapeza kale 150 billion kwacha. Si ngongolenso ayi koma thandizo la ulere kuchokera ku mayiko osiyana siyana. Taonani list ya mayiko amene atithandiza mwa ulere atangobwera Joseph Mwanamveka ngati nduna ya zachuma.

chithumba cha ma dollars. Ma donor akuti ndiokondwa ndi kusankhidwa kwa apm ngati mtsogoleri ndipo apitiriza kuthandiza dziko lino kuti anthu asafe ndi njala. Ndithu imeneyi ndithu ndi post ina imene mkulu ameneyu wa Bakili Muluzi TV walemba pa tsamba lake la Facebook. Tikhale tikungosungunula kuti kodi zimenezi zikutanthauzanji? Iyeyutu ndithu watsindika kunena kuti Joseph Mwanamveka chisankhidwireni kukhala Minister of Finance sipanathe mwezi koma ndithu wakwanitsa kuvumbulutsa ndalama zokwana 150 billion Malawi Kwacha. Iyeyu ndithu wapereka list ya maiko amene ndithu atithandiza ku Malawi kuno ndipo maiko ake ndi Britain, Norway, America, Japan, World Bank, China ndi IFAD ndi ndalama Za nkhani nkhani. Iyeyu watsindika kunena kuti maiko akuti ndi okondwa ndi kusankhidwa kwa a Prof. Arthur Peter Mutharika kotero kuti maikowa akhale akukhuthula chithumba, ee, matumba a ndalama za nkhani nkhani kuti ku Malawi kuno njala isayerekeze kumgwira munthu pakhosi, njala isakhale ikulowa mnyumba mwa munthu wina aliyense ndipo maikowa akuponya ndithu ndalama za nkhani nkhani. Zikutera kuti ndithu pamenepa kuti kuti mkulu ameneyu akungoyamikira kuti Mwanamveka ndi mtondo komanso Peter Mutharika si zoba. Iye amapanga ndithu zimene waona kuti zikhoza kuthandiza dziko lino. Anthu ambiri ndithu akuoneka kuti akukhutitsidwa ndi mmene Peter Mutharika wayambira kulamulira ndipo anthu akuchimva m'mitima mwawo kuti mdziko muno mulino mtsogoleri kuyerekeza ndi mmene anthu amayankhulira Masiku angapo pamene tidali mu ulamuliro wa Malawi Congress Party omwe umasogozedwa ndi Dr Lazarus McCarthy Chakwera. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa zimenezo zomwe zimatipatsa ife mphamvu kuti tizikhala pano kugadabula nkhani zosiyana siyana. Tibwerenso pa post ina imene mkulu ameneyu walemba ndipo tiwerenge motere nkhani ya oyimba Pop Banda amalipira Amalipira taxi nthawi zonse akafuna kuyenda. Akuvutika nthenda ya impsyo ndipo akamapita ku chipatala amayenda pa taxi. Pamene pamene Paul Banda akupempha mayendedwe, ana a Lucius Banda akuyendera magalimoto amene anasiya malemu bambo awo. History is the best a teacher. Nkhaninso ina yomvetsa chisoni imene yamveka ndiyokhudza Paul Banda amene ali mkulu wawo wa malemu a Lucius Banda. Iwowatu ndithu ali ndi nthenda ya impsyo imene yakhala ikuwasautsa kwa kanthawi ndithu ndipo amayenera kupita ku chipatala ku Blantyre kawiri pa wiki kuti akalandire thandizo la nthendayi ndipo iwowa apempha Amalawi akufuna kwabwino kuti awathandize chifukwa chonena kuti akuvutika makamaka ku nkhani ya zachuma. Iwowa adandaula kuti palibe ntchito iliyonse imene amagwira koma ndithu akufunika kuti ayendese banja komanso azikhala ndi mayendedwe okwanira bwino kupita ku Blantyre pa wiki kawiri. Iwowa ndithu mukuyankhula kwawo post ina imene tinawerenga mbuyomu, Anatsindika kuti boma limene lapitali lidawalonjeza kuti awathandiza powatumiza kuchipatala ku India kuti akalandire thandizo la nthendali koma lonjezo limeneli silidakwaniritsidwe. Apa mpamene nayenso mkulu ameneyi wa Bakili Muluzi TV walemba kuti pamene Paul Banda akuvutika ndi nthendayi mpamene ana a mphwawo Lucius Banda ya akuyendera magalimoto amene bambo awo adasiya mafunso a anthu nkumakhala onena kuti kodi anawa sangamawathandize mayendedwewo? Eya, nkhani zimenezi ndi nkhani zomwe zina zalembedwa pa tsamba limeneli la a makamaka la mkulu ameneyu Bakili Muluzi TV. Funso nkumati maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Eya, tipitenso tiwerenge nkhani ina imene yalembedwa ndithu pompa pa Bakili Muluzi TV. Iye akuti Mkulukuta Moyo wanena kuti Suleman akhale speaker, second deputy speaker Victor Musowa, first deputy speaker Victor Musowa komanso second deputy speaker Esther Jolobala. Zimene wanena Mkulukuta Moyo, ena ake amamvera. amamvera enanu musovenge ndi tima theory tanu tosathekato eya ndithu mkulu amene ndithu akupitirizabe kung'alula kugadabula komanso kuchita zinthu zodabwitsa makamaka kudzera pa tsamba lake limeneli la ah, facebook eh, ndithu timakhala tikuwerenga nkhani ziwiri zitatu timakamba mobwerezabwereza kuti pamudzi pano sitimachulutsa propaganda zimene timachita timangopita kukangowerenga exactly what has been uh, written and uh, giving you what has been uh, displayed uh, on this uh, particular facebook page kenako tikungoona maganizo a anthu awiri atatu kuti kodi anthuwo nawonso akuganiza zamotani ndikhalenso ndikubwera posachedwa apa kuti tibwerenso ndi nkhani zina inu ndife pano tiunikirane zinthu ziwiri zitatu kuti kuti tione kuti kodi dziko lathu ngati la malawi likuyenda motani until that uh, next time uh, Ine ndingoti ndapita osewala kupanga subscribe, like, comment komanso share chifukwa zimenezo nzomwe zimatipatsa ife nyonga, energy, mphamvu kuti tipitirire kuchita zimene tikuchita pakadali pano. Tiyankhulanenso mchigawo china zikomo.